ọ gịnị ele mkpu ị na-eti ọmtie dị mkpu tie mkpu gị ebe a tie mkpu gị ebe a na ma bụ mkpu nkịta nkịta nọ n'ụlọ unu ka ị ga-eti ya
Okay.

m sị gị wepụ aka n'isi gị wepụ aka n'isi gị na ama m ị wụ principal ndị ogbe ị bịara nga bịa bịa dere nke nke a were fon na-adawe n'ala gị bili ọtọ gị lara m azụ ka m ghara iwe iwe here na ndị akpasoro m iwe na ọ na-aga eche mmadụ hụrụ itu ara ituo ngo na-akpọwala fon were akwa ahụ clean screen fon ahụ ebe kamera ahụ nọ clean ya clean e chineke na ọwa ma ihu atụ ya here ị sị efichago m ya nọ. go back back on the front He ka ọ wụ dumbbell ka ọ gịnị? Ha? mba ah, Wepụ aka n'ukwu gị nwa bingo mụ na nwa ekwugere m gị ụka gị were aka gbere m n'ukwu. Ọbara ya agba gị. Who born you? Who, who, who be with you? Who grown you? Bịara nga bịa gbere m aka n'ukwu. Ihe ị pa n'obi ọ wụ dumbbell ụmụ nwoke na-eji apa iron na gym house. no sir Then ele ihe o ji gba ọkpụrụkpụ like this. Amakwa m ọnụ. ele ihe o ji yie gym equipment one of the gym equipment mma anya ya ele ihe o ji yie ye I don't know, sir. you do will know today aya nọ front onye english bịara nga bịa soro m english so I say sit set enweghị ebe achọ m that ọchị ịchọ ọchị ya mebute oge set e front set e front bịara nga ndị eze ya lọlọ bịa nga bịa a sị gị face that thing here a na-ehicha ihe eji arụ na BBN gịnị ka e nwere n'ukwu n'ara ya
ele ihe o ji ihe arụ ihe eji kọpụ ihe eji arụ na BBN
chukwu kiri gị ihe
mm. bịa front

eh? lewe anya front nwa bingo nwere anwebe look at wepụ aka there wepụ aka there look at ike ike yikwere n'ike boot Volvo gwọ gbara agwụ gba ọ wụ gịnị ee ọ gị ka m jụwa lewe anya front shama m ihe m jụwa gị ee
Bishop, mama, how much go see Kenu? Damn you, damn you. Look at. ga-eburu ike evu ofe arụ arụ apa na ebita metụrụla aka bịa nga bịa bịa bịa tọ nọrọ m chee sị m chee sị ihe nọ n'ihu ya ga-anọ n'azụ lema anya front onye riri eri lema anya front kwụrụ otu nga i megharịa ahụ I'm gonna bring you down here ike azụ ike ga-eyicha nga m ga ebe a bịara bịa bịa bịa rụọ ọrụ look at onye ahụ nga ime gị kpata kpata kpata m chee sị nwere ihe nọ gị n'azụ a sị gị lebe anya front lebe anya front lebe anya front buru ike- buru ike ụmụ nwaanyị isi mkpe di ha nwụrụ nwụrụ a gbagburu agbagbu n'ụzọ buru ike ụmụ nwaanyị isi mkpe a gbagburu di ha n'ụzọ bịa nga bịa gwa m Bishop agbata chikechi nke anyị gaa check ike ụmụ nwaanyị wụ ndị isi mkpe a gbagburu di ha agbagbu gị hụ otu otele ha na-adị gaa buru dị ike bịa nga bịa gwa m elube dị ike ga-adị like this Hai, Jesus Christ.
onye ka ị kpọgara Jesus here which Jesus ka ị kpọgara m here ị kpọgara m Jesus na come on lewe wefe ntutu gị ahụ front wefe ntutu gị ahụ front bra m ga-etigere m hai Jesus Christ ị ma Jesus ike gị adị like this ị ma Jesus ị gba ya si atụ ya aka n'ike gị ị ma Jesus ikwupụ ikwupụ ho look front look front look front mgba alịla na ihe ụkwụ na ike meghị ya ị ga-adọgide ntụtụga na atịsị gị onwe gị n'ala na ọ wụkọrọ ụmụazị ndị epe ya Yahoo mma ike mma ha dị like this nke ha ọ dịla like this damn you damn you damn you lewe anya front lewe anya front lewe anya front ya buru ike ụmụazị ndị mma ha petaga ihe ụmụaka petaga ihe ike mma ha dị lewe anya front lewe anya front na ama m ọ razor ka e ji pịa pịa pịacha a sị gị damn you ọgwụ ọgwụ agbara gị gbega gị gbega gị meningitis n'ụkwụ
ya eburu ike onye rịaga amụ ebe a bịa nke a bịa danyere m emega guy bịa were phone gị bịa were phone gị nwa bingo with fine girl Hey, church here. Listen, I'm not joking with you. If you laugh here, I remove you here. You laugh here, I remove you here.
Ewena iwe sir. Gaa na Baịbụl gị jụọ onye a na-akpọ Zakaraya gị jụọ Baịbụl ele nga nwunye ya nọ. Google ga-ebufutara gị gị hụ otu azụ ike nwunye Zakaraya dị. ị bịara nga a bịa buru ike nwunye zakaraya bịa nga bịa nara m sị sir weta nnu chineke si nke ahụ Nvesa. Eish, behave onwe gị na otu nga na dewe kamera ahụ otu nga na doctor ihe a bịa cleaniri m heat here tewe ike ka pis udensi bịa nga bịa na-ere m
ị na-afụ m na m hụrụ gị a sị gị metụ aka ahụ n'isi gị again na metụ aka n'ihu gị again I bring you down and I'm not joking about it onye ka ị bịara nga bịa eme ihe ntecha nlecha jicha ụmụ nwaanyị ndị ndị ababa na abụghị aha gị Ogechukwu Innocent mega compose onwe gị na otu nga na or you get out of this place bụla gana anya dewe ihu gị ahụ straight kwa ihu ka ụmụ nwaanyị ndị ereghị ọkpa dewe ihu gị ahụ straight n'ihe ọnụ ya adịghị n'ọkụ ndị nwa a sị gị keep that your face straight chineke agba gị ọkụ buru ike mere expire bịa nga bịa bịa bịa na-ere m sị m mee interview ọ dị ka ị chọghị ịnọ otu nga I will remove you and I'm not joking. Then when you chọrọ ịpị na m hapụ gị na gị pịra that thing

ike gị eyichi ike monkey ma nọ n'ukwu osisi achọga banana ọ na-ara bịara nga bịa bịa bịa emega taa eme- emega taa emega taa eme- emega taa aha gị
Ogechukwu
Ogechukwu onye Innocent ị dị afọ ole 27 Huh?

i ji English bịa philanthropist bịa ime ahịa gị ka onye boutique onye eriri eri ị gahụ school na i werela English bịa ịgwọ bụ beans beans na ji isi ya nwa bingo lewe anya here straight lewe anya straight lewe anya straight lewe anya straight i che ndị na-ere mama put tea centre nwaanyị mama put bịara interview ele nke ị na-anọrọ anyị

focus here sị gị focus and kwechiri
Okay. mepee eze gị emee nnọọ ka onye ṅụgburu onwe ya n'amụ n'otu ọ dị kpakpankolo agbaala mpa gị aka ntị mbụ mba nkịta ahụ nwere nkịta
ya wụrụ unu dị na that means nkịta ahụ mere unu four iji amaghị ole unu that means nkịta mpa gị zụrụ mere unu four iji agwa m three four that means nkịta ka ị bịa na consider ka ọ wụrụ nwanne gị onye eriri eri three four three four maghị ole unu dị
Ọ obere nkịta na bishop. damn you damn you chineke gbaa gị ọkụ obere nkịta obere nkịta ọ wụ ọ wụ ya mere unu four ọ wụ ya mere unu four nwa bingo wepụ aka n'ọnụ gị three four three four na-ewere nkịta mere family member ndị eriri eri family family nne ha na-amụ nkịta ya na nna ekughị ekughị ije di Hmm? ekughị ekughị ije di gị sị m "Hmm." Mba o. enwela onye gbarala ara n'ụlọ unu mbụ
mba ị wụ onye akpịrị
mba nkịta unu ahụ ọ wụ nne ka ọ wụ oke nne look at ị lụbeghị di ị lụbeghị di unu aga kpọrọ nkịta dewe n'ụlọ unu then nkịta epu gị ụzọ ya mụọ nwa echicha nwa ha ara mụọ nwa echicha nwa ha ara eme ya baptism ga-agụ ha aha look at family unu mpa gị ma sị ị lụbeghị di akpọrọ nkịta bịa then eti nkịta epu gị ụzọ rama ọtụ mụwa ụmụ rama ọtụ mụwa ụmụ mụchi ụmụ agụma ha aha ya na aṅụ echighe ụmụ ha ara kege iji ara gị iji ara gị nọrọ n'ụlọ nne gị na nna gị demia nọ ka cup eji arụ ha bread anaghị ehicha cup eji arụ bread na akpọrọ nkịta tụkwasa onwe unu nwere nne nkịta nne nne ee eh, nne ọ ga-epu ụzọ taa nwoke na mụchie ụmụ ụmụ ya atọ ụmụ ha onye riri eri
Bishop were wayọ now. amaka ịgwa amaka ịgwa m were wayọ ee nwa bingo nwụrụ anwụ amaka ịgwa m were wayọ chineke agba gị ọkụ unu gara aga zụ nkịta dewere onwe unu N- ya- ya wụọ nne for that matter echi na ya ya ya ebughị ụzọ mụchie ụmụ takụm ihu nnọọ ka onye ka onye onye es focus that your face here focus focus that your face here ụdị mmadụ gị na ndị plumber bịa ịrụ toilet n'ụlọ unu na ha akụ gbara gị kụja sacha gị azụ plumber eriri gị eri enwere mgbe a tagidere gị tagide gị otele gị na-ada ka fan mebiri emebi iweyi iweyi iweyi nwoke ọtagide gị ya akọ asụ n'aka ya ya ti ma na otele gị na-ata gị Mba, m na-agba mmiri. Mba. chineke gbakwa gị ọkụ gbagbukwa onwe gị na mmiri onyụ mamịrị agbawa gị bladder otele gị ọwụ ihe fụtụrụ uwe ịrụ akụwa eji ha na-amụ n'aka soja sacha gị bladder otele gị bịa nga bịa gwa m sị ịgbaga which mmiri Ịgba- ịgbaga which mmiri tap bo- borehole we- well ụmụnna bịara nga bịa gwa m sị ị na-agba mmiri gbagha mmiri ịgbagha mmiri ewerela ha amụ jụwa asacha bladder otele gị keghe oghere ole oghe bịara nga bịa gwa m ịgba mmiri ọgba mamịrị ụlọ Come on, remove that your hand from your mouth and I don't want that laughter here. Gbaga which mmiri. Gbaga mmiri. Gbaga mmiri. Ị gara anyụta na cup tinye ya na fridge dee gị na mpa gị lọta gị ike ya ya aṅụma ebe ị gbaga mmiri. Ewena iwe, sorry sir. Hmm.
ike dispenser bịara nga bịa gwa m sị ịgbaga mmiri ebe ị pa dispenser n'ike agaghara ya ọ bụ naanị mmiri agakwala ụlọ ọgwụ gaa mara ihe mere bladder ike gị bịa nga bịa gwawa ụgwọ asị ịgbaga agakwala hospital asị e checkie gị bladder otele agbawa ha na aga bladder otele asị gị temio temio temio nyo nyo ga gana tem yo ba- ị na-agba mmiri ba- ịgbaga mmiri ọ bụ naanị mmiri enyi ama azụ enyi ama azụ fridge onye eriri eri ebe ị gbaga mmiri azụ azụ ga-anọcha gị n'ike na azụ ma azụ ọkpọ ma mangala ma ma croaker ha jụchara gị n'ime ikpu ọgba mmiri otele dispenser mamịrị dispenser nya otele otele dispenser ụmụ nwoke ole tarala gị
3 ịtọ
aha ha wisdom chukwuebuka stanley kee ihe mere na ndị a tara gị agaghị alụ gị the first one i fell out of love Eish.
Eh, eh. Okay. Afọ iwe onye English, what is a pronoun?
Ipona is a word. He is instead of a noun. What is a noun? A noun is the name of a person, animal, place, or thing. Let's do English here again. Maybe to go. I bring you down here. otu naanị gị mama put ire gị gị bịa nga bịa were english bịa soja sam here behave yourself ị ma English asụ ị ma English asụ gị gaa ala Yoruba ga biri nwa bingo nwụrụ anwụ kee reason mere ndị nke tara gị alụ gị
onye nke mbụ m bịa kwụsị ịfụ ya n'anya ehe m tapụrụ na love ewu chi m like m tapụrụ na love ị ghọtara onye nke abụọ ee phone m furu so mgbe phone m furu lu- anyị luzuo contact onye nke atọ ọ ọ na-akụ nwaanyị ihe so because of that sị na m achọrọ a na-ata gị ị na-anyụ
Ihe, oh yes, o depend onye taa m.
E gị nyele mkpu ị na-eti. Ma, mm, chin. Ọ m kwuo, ọ m tie dị mkpu. Tie mkpu gị ebe a. Tie mkpu gị ebe a. Na ma Okay. mkpu nkịta nkịta nọ n'ụlọ unu ka ị ga-eti. ihe
okay ah ah ị hụrụ otu i si dịrị local na mkpu gị ị hụrụ ị hụrụ otu i si dịrị local na mkpu gị etie nnọọ ka onye a gbagha ọkpụkpụ onye a kpọgara aga nga a na-ahụ ọkpụkpụ a sị gị damn you chineke agbaa gị ọkụ ihe niile ị form ga na awụ itie dị ma eche si ga-eti ihe ọ ga-awụ itie asị gị damn you damn you asị gị kwụsị aka n'ụlọ eriri eri nye eriri eri thank you lee otu o si dịrị local na mkpu o tie etie etie nnọọ ka onye a kpọga nga a na-agba ọkpụkpụ right ah, ah. mkpu ndị ogbi Don't worry, m ga-edi m the best answer. Don't worry, more than ruo. a sị m gị kwuchi aka n'ọnụ etige mkpu nwaanyị ogbi ya nwaanyị ogbi agbasara skuul ya ya- ya na-eme explain na ọ lawala Ah, ah. gaa na skuulu ndị ogbi go to skuulu ndị ogbi ka ịhụ ụmụ nwaanyị ha chọrọ ime explain na ha alawala to onye na-anụ ihe na onye na-ekwu onye eriri eri bịara nga bịa etiri m mkpu ndị ogbi ya genotype gị Ee e, Blood group gị. o positive Kpọọ fon nọmba gị. 090 43 55 Ị watchịchala ya. Ị watchịchala ya. Kwa kwa i zuru ike ị watchịchala ya. Mana ị ma na ị dị wicked. Come on, subscribe for that place. Sị gị subscribe for Chineke agba gị ọkụ. subscribe like ya gị share ya ya ọ wụ ara ya agba gị ị watchịcha ya gị gba nkịtị gị just nọ gị just nọ watchị ya takuchie eze gị pụọ for what subscribe for this place Chineke agba gị ọkụ 090 43 552487. Thank you for making my day. At least you put a smile on my face.